names and uh, status of uh, declarations by public officers in the 2023-2024 financial year nkhani ili moteromo
akuti anthu amene eh, eh, eh, kuyambira mchaka cha 2023 eh, boma lidakhazikitsa eh, eh, lamulo lapadera lonena kuti anthu azifotokozera ogwira ntchito mboma makamaka azifotokozera kuti chuma chawo em, ndi chochuluka bwanji ali ndi katundu ochuluka bwanji Eh, kupangira kuti anthuwo akatalowa mboma nkuyamba kulandira ndalama za boma akazangoti nthawi ina yake akuwachita asesi nde chuma chawo chaoneka kuti nchochuluka kwambiri than ndalama eh, zimene amapeza asazadabwe chifukwa azadziwe kuti zina azadali nazo kale uh, komanso akuti uh, this is part of, of uh, trying to, to make them accountable and uh, bring in transparency nde uh, nkhani yake ndi imeneyo kuti kwa nthawi yoyamba uh, kuchokera mchaka cha 2013 anthu okwana 100 and, uh, 1788 um, amene adachita ignore ma assets law uh, maina awo ayikidwa pa mbalanganda and they will get summoned yes yes yes exactly uh, uh, that's what they are saying kuti uh, they are going to summon them akafunse kuti kodi inuyo uh, nchifukwa chani uh, chuma chanu simukuchiyika poyera uh, kuti anthu tidziwe kuti muli nzochuluka bwanji nanga kuti mutaba m'bomamo eh, umapita ku court kumene kuti amakanena zoti yeah, uh, i think this case munthu uyu akuyenera kuti uh, chuma chake um, akuyenera kuti abweze makamaka so uh, there have been times when uh, court imanena zoti okay uh, tikuchita freeze ma account ake so amayenera kuti anthu akadziwe kuti ma account awo ndi ati kuli ndalama zochuluka bwanji Eh, um, akati iyayi eh, eh, eh, tikufuna kulanda chuma eh, chuma chakecho nchiticho nanga ndi chochuluka bwanji so eh, nthawi zambiri of course kuma- kumakhala kunama iyayi ah, katundu uyu si wanga ngwagogo anga utambwali wina ndi wina komano Uh, nkhani yayikulu ndiyokuti the nation newspaper mm -hmm. uh, ikufotokozera kuti kwa nthawi yoyamba zachitika yes, yes. Uh, since 2013 mm -hmm. i don't know iweyo ngati mmodzi uh, mwa anthu amene amazitsatira nkhani bwinobwino do you think kuti kuchoka mchaka cha 2013 tikanafika poti anthu okwanira 1788 okha pofika tsiku la lero from 2013 ndekuti uh, tikukamba za over 10 years pofika tsiku la lero mchaka cha 2025 Anthu Uh, akwanira is it kuchepa. enough is it enough Fu- eh, eh, kwa ineyo ndikuona ngati akuchepa list ichu- ichuluke ndikuona ngati maina akuchepa. aonjezeredwe koma pota a- a- achita promise kuti eh, aonetsetsa kuti pofika eh, nthawi yokuti anthu akupita kuzisankho Yes. eh, chilichonse chikhale kuti eh, chili pabwino anthu ambiri ochuluka akhale kuti maasetsi awo achita declare eh, ndipo boma likudziwa kuti aya, awa ali nchakuti chakuti chakuti chakuti chakuti zinthu zizichitika zizichitika choncho yeah true chifukwa uh, there was uh, last week timakambirana kuti nthawi zambiri anthu amene makamaka andale mm, ah, chipani chimene chalowa mboma Mboma. chikulamula nthawi imeneyo chimakhala ndi ndalama zochuluka Yeah, yeah. so ah, yes of course amakhala ndi njira zawo zopezera ndalama komano we know we know and it's not confidential Yes. kuti those guys amayitanitsa ndalama ah, kuchokera ku boma Ah, they get money from boma nchifukwa chake amapezeka kuti chipani chawo chili ndi ndalama zochuluka yes, yes. uh, than, than mwina expected yeah. so um, nchimodzimodzinso anthu amene amakhala zoti akugwira ntchito mboma nthawi imene there was a story uh, I, I, I think uh, it was in 2021 mm -hmm. atangolowa kumene atonse alliance panali uh, nduna zina zimene zimaganiziridwa kuti ayi apanga accumulate wealth yochuluka kwambiri uh, within a short period of time so yes. ndi nkhani zija zonena zoti okay timaganizira kuti okay um, mwina awawa ndi mmene amapezera samayenera kuti afike pokhala ndi banki yes, now uh, banki ayipeza bwanji so sitingafunse mafunso ambiri chifukwa amakuuza nde ayi uh, uh, ndalama ina kuchoka ku salary yanga ina ma allowance ya ndimachita ka business kakuti ndimagulitsa ng'ombe chani ya so komabe uh, uh, I, I, i believe kuti izizi zikakhala zoti uh, uh, its being materialized mm -hmm. ndekuti anthu aja akamabwera ndikumakamba zoti yayi ndrama zochuluka mwakuti mwapeza bwanji Yes. ngati boma lizikhala ndi yankho if uh, at all there is a question ndekuti azizanena zoti yayi ah, tipite ku khoti bwanji khoti likapange interpret kuti chuma chochulukachi mwachitenga kuti mukafotokozere komweko ya ngati ichi munalili nacho kale ichi chikubwera bwanji yes yes Uh, on the front page of the Daily Times, additional MPs extra burden 1.3 billion kwacha monthly bill awaits taxpayers.

They told us kuti anawauza kuti afunsa anthu ndi anthuwo ndi zomwe akukamba Ah, pena pake ndimadzifunsa kuti but was that real Ah, ah, ah, anthu ake ndi tinali ifeyo amene tinkafunsidwafe chifukwa ah, Ndikukhulupirira kuti uh, panali zifukwa zimene amachitira demarcate malo uh, chifukwa amanena zoti okay uh, ma constituency ena ndi ochuluka kwambiri mm -hmm. now uh, ma constituency ena ndi ang'ono ang'ono mm -hmm. so uh, the, if, CDF ndi yeah, the yomweyo. CDF ndi yomweyo Yes, nde zimapezeka kuti eh. uku chitukuko chikuchitika Yes, pamene the pamene other awa- constituencies yes. are being sidelined Yes, chifukwa cha ndalama uh, kuti ndi yomweyo koma malo ndi ochuluka kwambiri and uh, the, the demand also imakhala yochuluka now um, yes of course izozo ndizoona ndizolondola komano now uh, let's have a look at the money uh, that we have to cough as, as taxpayers now uh, do we really need that Uh, uh, kuti tiwonjezere mpaka uh, tikafike pa cost yokuti ayi 1.3 billion kwacha uh, monthly bill awaits taxpayers mm -hmm. uh, tikati tiwerengetsere zonse now uh, pamwambapo there is uh, uh, 38.7 billion kwacha mm -hmm. uh, to 46 billion kwacha yes. the, the, the daily times newspaper has mm -hmm. indicated mm -hmm. now zonsezo zikudikira ifeyo now nde timabwerano pafunso lija loti ena akankanena kuti malawi ndi ndi ndi dziko lonena zoti we have money Eh, komano nthawi zambiri whenever there is interest ndi pamene ndalama zija zimatuluka so i believe kuti apapa ndi pamene no tatsimikiza tsopano kuti ah, i think we- we really have money Eh, komano zimangovuta mwina ndiyo kuti eh, eh, eh, ma priorities amene amakhalapo chifukwa this um, uh, ganizo lonena kuti okay uh, pabwere ndalama yo- pa- tionjezere ma constituency nthawi imene uh, bill yo imapita mu parliament uh, the members of parliament were aware kuti okay uh, this means the taxpayers will be required to pay additional money Yes, yes, uh, pa ndalama imene timalandira kale pa ndalama ya cdf imene ilipo kale so i believe kuti they accepted knowing kuti okay um, ndrama yo ipezeka mm -hmm. yo so uh, if, if, if we, we were to, to, to be doing that pa zinthu zina zake zimenenso timakhala tikupempha bwezi zinthu zili bwino chifukwa panopa tikudandaula kuti okay fetereza wakwera mtengo kwambiri mm -hmm. uh, the members of parliament are there mm -hmm. uh, they know kuti ndramayo ikhozopezeka chifukwa let's say mmene zikukhalira apapa mm -hmm. we are the same malawi

Uh, uh, pompopompo tikangoti tavota anthu aja asankhidwa the next month those people will be receiving the salaries Masalary simudzamvapo zedi, tsiku limodzi kuti fuel ayi allowance. ma, ma, ma mp aja ada- achitidwa di- ma, ma constituency anachitidwa demarcate aja ma mp ake they will wait uh, uh, for, for, for their salaries kuti a- achitidwe approve pachitidwe chani pachitidwe chani now khalekhaleni ukampeze mphunzitsi akakuti ayi tufuna kochakuti tufuna kochakuti tufuna kochakuti ndekuti ayi Um, ayi tikumane kaye ayi tikambirane kaye iye ayi tidikirane kaye iye ayi chanchanyachani kaye Mm, mm, mm. mwakuti iwe unapita iwe unapita sukulu kwakuti chakuti iwe unapita ku chakuti sukulu kwakuti kwakuti kwakuti kwakuti kwakuti so now uh, tikhoza kumaona zoti okay um, kunoko ku malawi inde we have money and i- izozo zoti tingoyenera kukhulupirira we, we really have money in this Tikhulupirire. country yeah We have it. we have money in this country Where is the komano money? ma, ma, ma priorities ndi amene ama- amakhala ngati kuti

within a short period of time the money was allocated ku mec kuti iya chititsani chisankho so if you look at those issues nde tikukamba zoti yayi uh, uh, the ministry of agriculture needs extra money for aip uh, um, ministry yakuti yakuti kufunanso ndalama for chakuti chakuti you find kuti zikhoza kutheka ina ayamba ndi ministry kupempha ndrama Yes. koma ndrama imene yayambidwa kupanga allocate yayambidwa kupangidwa allocate ku chisankho chifukwa they know kuti chisankhocho chikufunika kwambiri Yes, it's a than, priority. than, than, than the agriculture itself so uh, ndramayo tili nayo kunoko nde tili nayo sitingakane ndramayo tili nayo koma anyway um, um, i believe kuti

so azidziwa zoti akakhala mu parliament muja they should get to serious business Yes, yes, yes. osati kuti ayi Kungokwenyana, azikafika umene kuja kwenyana, ndikumakangokwenyana uh, uh, nkhani zina zosadziwika bwino zimene akukamba zosadziwika Yes. kuti iyayi nkhani iyi ngati amalawi itipindulira motani so i believe kuti nawo akamakhala mu mtima mwawomo aziganizira zinthu ngati zimenezo kuti okay uh, i think we have uh, uh, given an extra burden kwa amalawi opereka ndalamawo so if we go ku parliament let's represent them uh, uh, moyenera i have another story uh, on the um, second page of the nation newspaper it says uh, women aspirants dared to be brave

Kalindikafe uh, made the call yesterday in Blantyre during a capacity building training for women aspirants. Kodi simukaimira? Ndale iyesetu. Yeah, ko- kodi simukaimira? Ndale zili ndi anthu ake. Ina fiti kuza kukadipi. chifukwa tu uh, uh, um, zikuonetsa ndi kale lonse um, I I believe kuti chaka chino chi- uh, liwiro la lochita encourage azimayi kuti mayi, yes. akayimire nawo pa chisankho kapena they should take an, an active role uh, in politics uh, ikuonetsa zoti chaka chinochi zayambira patali Yeah. um, cha- zaka zinazo timangomva mwina anthu akuyankhula whenever a woman has been assaulted kapena Yes. whenever a woman has been um, abused uh, ndi mmene timaona mwina mabungwe akuyankhulapo iyayi uh, simunawalankhule bwino amayiwo iyayi uh, i remember in 2014 mai joyce banda sadalankhulidwe bwino nthawi ina yake uh, with, with um, uh, her fellow aspirants that time that particular time uh, sanalankhulidwe bwino so that's when tinadziwa zoti oh kuli mabungwe ngati akuti akuti ah kuli mabungwe ngati oxfam Yes. ah kuli mabungwe ngati akuti akuti Eh, that's when tinadziwa zoti okay kodi awanso amatenga nawo mbali pa nkhani ya politics yeah? komano eh, chaka chino ndikuona Ayambira kuti patatu. zachulukidwa Yes, yes. Eh, zachulukira Azimayi

Simita. chakuti chakuti and you find your your your, your uh, um, representative wa, wa mu constituency yanu akupita ku parliament ndi ukagona azimayi
ndalamatu izi Ndalama izi. after after paying all those uh, uh, figures eh, after paying him 2 point chakuti million Yes.

w- what is on the order paper Yes. uh, for them to discuss ayamba kugona after eating that amount of money Akhuta, akhuta. ayamba kugona wayamba kugona ri uh, uh, mp wakudera kwanu Yeah. so zimakhala zomvetsa chisoni chifukwa they get a lot of money Yeah, kwambiri. uh, they are supposed to be there uh, ensuring that the welfare of malawians who cannot afford to be uh, on those on those seats ku parliament mm -hmm. uh, akulankhuliridwa komanso uh, akuchita malamulo kuti achite develop dziko chifukwa ngati dziko sili kuchitidwa develop ndekuti ndi izi zomati akamadzatolera msonkho ife tizinyinyirika mm -hmm. komano if you have if you are capable of uh, uh, making a lot of money kapena making ndalama imene kuti ukachotsaponso ya msonkho sukudandaula kwambiri ndekuti that's okay that's okay uh, komano zikakhala choncho kuti sakutichita empower ifeyo kumudzi kuno ndekuti zizikhala zovuta kwambiri kuti tipereke msonkho ndi zija amapezeka kuti ayi awamanga samapereka msonkho achakuti tizithawathawa iyayi anali ndi business koma samapereka msonkho nde pakadali pano sakudziwika kuti ali kuti Yetu, nkhani zake ndi zimene zimakhala zimenezo All right, uh, moving on to the business segment of the uh, Daily Times. Uh, Tourism Expo

to sell itself to the world. Alright, uh, nkhani ndi imeneyo uh, pamene zachuma zikupitirira kulowa pasi akuti imf yatichita tip on how uh, uh, um, o- on how we can grow economically How? So the tips. this this IMF, um, uh, uh, uh, of course, uh, it is an organization that we rely on. Yeah. Ngati dziko, komano um, nthawi zina zake uh, their tips are painful um, tikukumbukira bwino kuti mostly uh, when the kwacha is devalued imakhala kuti mwina the imf team was in malawi a few days ago they met mwina ma officials from the ministry of uh, uh, finance and, and uh, um, top officials ku Reserve Bank of Malawi and uh, after two days kapena after a day or after 24 hours kumene that's when you see them kuti ah, yeah, uh, uh, kwacha yatere yatere yatere yatere yatere so we believe kuti uh, um, those are just rumors chifukwa samabwera poyera kuzana zoti yeah, yeah, we have devalued the kwacha chifukwa choti the imf have, uh, um, the imf team has told us mm -hmm. ayi samanena chocho komano we believe kuti uh, um, utsi sufuka popanda moto there must be something uh, with this imf uh, so ifeyo tikukhulupirira kunena zoti those tips mm -hmm. uh, they are not painful mm -hmm. the tips are in good faith mm -hmm. uh, number two chifukwa wa imf ndi wakatapira yeah. so uh, you wouldn't believe munthu wakatapira akuuza zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti not everything you, go, you are going to take from, from him so uh, wakatapila ameneyo ndikukhulupirira kuti um, wabwera ndi zinthu zoyenerera now uh, it's in good faith and i believe kuti the tips that have been given to malawi uh, the necessary officials will take them into account and uh, make sure that they are implemented kuti chuma cha dziko la malawi chipite ngakhale patsogolo implementation iyo ngakhale implementation iyo ili vuto chifukwa no one wishes malawi bad um, ifeyo timakhulupirira kuti if, if um, uh, uh, uh, the officials akuchita run the affairs of, of this country in a proper way ndekuti ifenso tikutukuka so Yeah. we don't wish malawi bad we wish uh, uh, uh, the officials a, a very successful life mm. kuti ayi zinthu zitheke ndithu malawi muno so um, tichite zimenezo koma pakakhala zoti mudziwa kuti sidzakomera amalawi ayi uh, ndewosapana ati ndeusapaa ndewosapana malawi ukuti ukukonza ukuononga zinthu kulipo kuti ukukonza mkonze mkonze Ya, adanyula adanyula. maliro aweni nkhani yake imakhala imeneyo Yes. Eh, malawi clings to imports ban

we are talking about ma fruits amene tima timalima mmalawi muno we have mango uh, we have a season ya mango and mango aja amabwera ndithu uh, kunoku ku malawi tili ndi alimi ambiri amene amachita za mango so we, we, we have mitengo yochuluka so now uh, instead of, of kuti makampani ngati ma, ma achina shoprite ndi azinzawo they should be going ku, ku zambia uh, ku kenya kukatenga mango ndekuti bwanji kuti mango aja tizipanga produce uh, uh, uh, munomu malawi Uh, despite kuti mwina pazikhala ka tax kena kake kamene amadula akakatenga kujaku kamene kamabwera mmalawi komano uh, if we are producing zinthu zija mmalawi munomu ndekuti anthu aja achitidwa empower um, so we believe kuti munthu mukamchita empower ndekuti you've also empowered uh, the route yochita collect matax chifukwa ngati munthu akupanga produce kwambiri ndekuti the taxes will be more uh, pa iyeyo so uh, i believe kuti ndizotheka ndithu koma aminista analankhula mawu Uh, vitumbiko mumba the day amachita celebrate uh, by malawi um, he said um, kunoko ku malawi i- it's unfortunate kuti there are certain people amene they are trying their best kuti the minister um, uh, the, the producers should fail kenako the minister should lift the ban um, anakamba ndithu ndadana nazo Okay. koma ineho ayi ndiyima nji pa ma, ma, uh, ma producers uh, ndipo ndiuli i believe kuti amalawi tikwanitsa inenso

timachulutsa kudalira okay. komano i believe kuti um, the the same way we we need uh, uh, uh, the same way we need rather uh, we we need Tanzania more. Yes. Uh, Tanzania also needs us the same way. So ndimakhulupirira zone zoti ifeyo ngati Malawi let's say kuti iwe ufuna thandizo la ku Tanzania. Mm -hmm. Tanzania aso imafuna thandizo lomwelo yes, from yes. from Malawi. Mm -hmm. So I believe kuti uh, ifeyo ngati amalawi atanena zoti ya ifeyo takubhanani chakuti chakuti ifenso if we do the same way ndekuti tingoyang'ananso kuti nawonso amafuna chani kwa ife and we ban of course that's a, a trade war uh, anzathu ochita business amaitcha kuti trade war komano tisa- tisachite mantha we shouldn't be scared at all uh, we can stand on our own uh, and uh, we, we we also rely on agriculture Yes. so i believe kuti patoka zimene timafuna kukoko tikhozeso kumapanga produce malawi momuno the capacity is there as the minister uh, normally says akamayankhula ndi atolankhani so tikhoza kuchita zimenezo ndi kupitiritsa patsogolo uh, uh, zimene timapanga mm -hmm. so tisamaope tikungoyenera kuti tikhulupirirane tokha tokha tipite patsogolo yeah. vitumbiko mumba akumatero period yes. uh, if we do that uh -huh. iwo kaya atipatsa warning kaya atipatsa chani let them do what they can it's mm -hmm. their country mm-hmm. uh, uh, they are their farmers mm -hmm.